ndisathamangire nkhaniyi ndiyidikire ndimve ma facts kuti kodi what really happened okay ah uh, tiyambe chonchi remember ngati simunapangebe subscribe subscribe guys subscribe to my youtube channel the black teacher Nesta yeah man, okay let's go into it Amwene nkhaniyi ndiyokhuzana ndi Nigeria dziko la Nigeria Nigerian military Burkina Faso ee ndi Benin ok ndikatchula Benin mwakumbukira kuti dzana ilo ku Benin kunachitika coup attempt ndipo Benin Pulezidentiyo anapempha Nigeria kuti ikam'thandize chifukwa kagulu ka asilikali kamene kamafuna kulanda boma kanayamba pakati pa usiku. Okay? Ndi anayamba kukapanga ataki nyumba ya chief wa defense kumene apha mkazi wake kumene anayamba kupanga ataki ndipo ataki ija idayambika kumene kuja ku state house anthu anauzidwa kuti kwayambikatu uku ataki Ndipo asilikali aku state house anali ready waiting. Anthu aja atachoka kumene kuja kulowera ku state house anakakumana ndi asilikali aku, aku state house ali ready ndipo anaphulisana kumene kuja chani kuomberana. Nthawi imeneyo president watumiza kale wapempha kale chithandizo kuchokera ku Nigeria ndipo Nigeria inapanga authorize military kupita kukaombera ndi Nigeria military inali air force yomwe inabwera ndikuombera magalimoto a asilikali awawa amene amafuna alande bomawa ndipo ataona kuti ee yachema anathawa. Coup ija inathera pamenepa. Koma asilikaliwa anakwanisa kukalowa ku TV station ndi kuja analengeza pa TV station koma anali asanapange capture ku nyumba ya president komanso military yonse sinali pambuyo pawo. This was everything. And after the rain has fallen these facts are out okay kuti zinthuzi zinachitika choncho moti ku state house dzulo amakumbukira anthu onse amene aphedwa pa nthawi imeneyi amene aluza miyoyo yawo uh, chief wa military anali kumeneko ndi asilikali amene ama uh, amamutonthoza chifukwa iyeso mkazi wake watani waphedwa pa nkhani imeneyi now this is benin nde ena nkumadabwa nigeria ilowerera bwanji Nigeria ndi Ecowas Ecowas eh Nigeria ili mu Ecowas eti and ndi eh, the biggest power mu Ecowas West Africa yoseyo the biggest power ndi Nigeria and ali ndi udindo otetezana mu Ecowas muja okay pamene baba ndibafuna mpamvesa now why this was very crucial Benin kui Mudziwe zoti kumtunda kwa Nigeria, tione kaye mapu. Muona kuti kumtunda kwa Nigeria eh kuli Niger komanso kuli Burkina Faso. Mali, Niger, Burkina Faso onsewa ali greeniwa ndi mayiko amene anachoka mu ECOWAS chifukwa ma military anatenga mphamvu. Ndiye kuti iwo achoke mu ECOWAS zinakhala choncho. Dziko lika- asilikali akalanda dziko a Ecowas aja amapanga demand kuti mphamvu ziperekedwe kwa ma civilians khale eh, mphamvu apereke abwezerese mphamvu kwa ma, kwa ma civilians pokhapokha akabwezeresa mphamvu kwa ma civilians iwowa ndi aloledwanso kukhala mu Ecowas so they were suspended and chifukwa choti asilikali awa sakufuna kubweza mphamvu kwa kwa kwa ma civilians analolera kuti ai ife sitilowaso mu Ecowas mo okay and chifukwa choti burkina faso traore is very popular many people support them basi anatulukamo kumapanga zawo so maikowa ndi atatu koma kuti muonesese muona kuti maikowa ali landlocked eh onsewa atatuwa ali landlocked alibe port okay kuti apite akafike ku sea akuyenera kudusa maiko a anthu ena for imports and exports mwaona eh? number two even in niger imatenga magetsi ake ku Nigeria so these countries need each other you understand hmm. now maiko atatu awawa ali confident kutuluka mu ECOWAS chifukwa cha support ya Russia. Russia ndi imene ikuwasapota kuwapasa military support eh, ndalama Russia and kupanga train military zawo mwaona koma maikowa akufunisisa atakhala ndi access ya port ku sea And access ya port ku sea itha kubwera pokhapokha ngati dziko lina lake limenenso lili ndi access ku sea litawajoyina chifukwa iwo apanga kagulu kawo ka AES okay so dziko lina lake lomwe lili ku port litangowajoyina ku, ku AES kwawoko kukhala maiko 4 ndiye kuti onsewo adzigwiritsa ntchito port ya amene awawa ndi pamene mumvetse kuti Burkina- ah, Benin inali country of interest mwaona eh? Benin was a country of interest kwa iwowa chifukwa Benin, Burkina Faso, Nigeria. Hey. Eh, now, nkhani yomwe yachitika dzana ndi yoti yani? Anthu apanga zithunzi zambirimbiri za Air Force Nigeria, ndege ya Nigeria yagwidwa ndi asilikali mwakuti ku, ku Burkina Faso. Paja Traore ndi ochenjera kwambiri. Traore salankhula. Koma amalolera kuti pa social media papangidwe spread nkhani zambirimbiri. Iye amakhala phe. Nde nkhani zimene zinapangidwa spread zambiri zinali zoti Burkina Faso yagwira ndege ya Nigeria. Ah, aku- amanga anthu 11 Ah, agwira ndege ya Nigeria ayigwira bwanji aya ndegeyo inalowa mu airspace yake inalowa mu airspace yake ili mwamba muja ndayigwira kuitsitsa kuiuza kutera iyo ije nkutera zatenga bwanji I had all those questions yesterday until today mene Nigeria yapanga clarify kuti what happened Nigeria sinalinso air force uh, sinalinso ndege yaying'ono fighter jet yayi inali chi cargo plane chachikulu chimenechi muchiona mu zithunzi apa ya Chi cargo plane chimenechi chimanyamuka kupita ku Portugal ndi ndege za ku Portugal izi chimapita ku Portugal for maintenance. Munali anthu 11 oyendesa awiri ndi asilikali ena 9 onse a military apita nacho ku Portugal, koma akuti chitanyamuka akudutsa chinapanga anapanga anapanga detect kuti ndege ili ndi fault, it's not it's not okay, so they had to land emergency, emergency landing amayenera atere Ndiye chifukwa choti pa malamulo ngati pali emergency amayenera atere pa airport yapafupi yomwe ali nayo, ndiye analowa mu Burkina Faso n'kutera okha emergency landing. Ndipo atatera, Burkina Faso inadzidzimuka. Nanga si ku ku Benin kwangochitika kumeneku? And Nigeria inakathandiza. Ndiye akuonanso ndege ya Nigeria yachikulu chikutera, anathamanga kumene kuja. Bwanji bwanji komano Nigeria ikunena kuti asilikali a Burkina Faso anathandiza anapanga cooperate eya zonse bwino bwino apakana ndege imapangidwa check after yapangidwa check yapangidwa clear yapita yapitirira ulendo wake koma what spread on the social media zinali zoti ya Burkina Faso yamanga asilikali 11 and zimene zizi zinapitiratu anyway um,

so uh, before you bring in conspiracy theories uh, france nigeria puppet of france remember kuti ukoso kuli russia remember kuti kutunda kusekoso kuli russia awa ni mapuppet a france kujaso kuli mapuppet a russia putin so this is proxy proxy war ndi imeneyo yoti putin akulimbana ndi the west onse akupanga recruit anthu awo oti azimenyanana napo ma grounds ndi apa palibe wabwino